Madu Sidibe alias Gandi maliyɛn bi an b'an ka emisiyɔn mandi kɔnɔ emisiyɔn min n'an b'a wele espace de vérité n'a fɔ bamanankan na aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn tɔgɔ min na tiɲɛ kɛnɛ waati bɛɛ ka bɔ jamana actualité n'a bɛ cogo dɔ la ka se ka bɔ ka tiɲɛ fɔ fasodenw ye u ka se ka faamuyali sɔrɔ réellement min bɛ faso kɔnɔ o hukumu de kɔnɔna la bi an bɔra thème ba fila ɲɔgɔn b'an bolo an b'a fɛ k'an da don thème ba fila min na an sigikun fɔlɔfɔlɔ o ye thème min ye o ye eh, les jeunes hamalistes du mali ɲɔrɔn n'o ye sinikɛnɛ ye jeudi don n'a bɛ bɛn nin kalo tile mugan ani wɔɔrɔ ma o bɛnnalen don ka marisiba boloda marisi min kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka se ka transition délai a bɛ se ka prolonger cogoya min na o ye an ka thème fɔlɔ ye thème filanan o ye jamana actualité ye n'a fɔra jamana actualité bi actualité a fanga ka bon bi kosɛbɛ parce que aw kɛra mɔgɔ caman ye minnu bɛ ka an wele k'a fɔ transition bɛ niveau min na bi fɛn dɔw bɛ yen an ma minnu faamu aw b'a fɛ an ka da don minnu na pour que a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o ye an sigikunba ye parce que an ye ɲɔgɔn dɔn fasojɔ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ ani diinɛ kɛnɛ de kan o la ni mɔgɔ ka ka se ka tiɲɛ fɔ faso ko in na an ka ka se ka tiɲɛ fɔ parce que a bɛ dɔn an ka tiɲɛ fɔ la ko an ta tɛ mɔgɔ ko ye an ta ye mali ko de parce que depuis waati min na an bɛ Ibrahim Bubakar Keyita ka fanga kɛlɛ fo ka na se fanga binni ma an y'o de fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i donna transition kɔnɔna la an b'i protéger ka sabu kɛ i donna an ka kan kɔnɔ mais sani an ka don an sigikun kɔnɔ an b'an ka sponsor officiels fo n'o dɔ ye produit gadan ye a pdg ba o ye bama dramera ye bama dramera an b'a fo ka barika da a ye a bɛ ka baara min kɛ diinɛ kɔnɔ fasodenw ye fantanw ye dɛsɛbagatɔw ye bama bɛ ka baara min kɛ an b'a fɔ aw ye n'aw ye produit gadan san aw bɛ ka an dɛmɛ an ka fasojɔ baara la a filanan ye te huda ye te huda n'ale reperezantelen don mali la ni eh, konate distribution et service an b'o fana fo ka sabu kɛ u sɔnna ka an sponsoriser pour que an bɛ se k'an ka fasojɔ baara kɛ maliyɛnw eh, ala ta kɔfɛ ni jigi b'an na aw ye anw jigi dɔ ye aw mu abonnélen don an ka page la a b'an ka publication a b'a aimer a b'a commenter a b'a partager ni force wɛrɛ bɛ anw na ala ta kɔfɛla la aw de don an bɛ foli fanba di aw ma nin kalo in tile mugan ani wɔɔrɔ n'a bɛ bɛn jeudi nata ma sinikɛnɛ ɲɔrɔn kɔnɔ welewele kan bilalen don hamalisi bɛɛ lajɛlen ma fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma ɲɔrɔn kɔnɔ k'u ka bɔ an ka seku ani an fa n'o ye asarafu surafayi buye hayidara a bɔra ka kumakan min fɔ ko délai min dira autorité transition ma n'o ye 18 mois ye ale ka yeta la baara bɛ ka taa cogo min na baara taabolo ka ɲi dɔ ka fara transition délai kan o hukumu kɔnɔla la hamalisiw y'a fɔ olu fan'u ka seko n'o bɔra ka kuma diɲɛ yɔrɔ k'a ka hakilina di diɲɛ yɔrɔ baara wɛrɛ tɛ olu la sirifukɛ ka hakilina o bɛ se ka faamuya fasoden bɛɛ lajɛlen fɛ cogo di fasoden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sirifukɛ ka kumakan a mɛn cogo di k'a faamuya cogo di o y'olu ka baara ye hukumu kɔnɔna la yanni wagati cɛ u ye kɔnfɛransiw labɛn u ye interview labɛn u bɛ na marisiw fana labɛn marisiw min kɔnɔna la kun jumɛn ni kun jumɛn de y'a to sirifukɛ y'a fɔ ko dɔ fara transition délai kan u bɛ na o fɔ fasodenw ye k'a fɔ malidenɲuman bɛɛ lajɛlen ɲɛna bi transition bɛ ka taa bolo min kan bamanan y'o de fɔ ɲamɛ kunkolo bɔra kɔlɔn kɔnɔ dɔ kɛra mɛ camanba bɛ kɔfɛ baara kɛra transition fɛn caman kɛ mɛ tiɲɛ fana ka fɔ ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔw bɛ yen transition ma baara kɛ o yɔrɔ min na jusqu'à présent fasoden fanba sigilen don ka mun de kɔnɔ transition ko in na bi an da bɛna se o yɔrɔ fana ma parce que an y'a dɔn fasoden ɲuman bɛɛ y'a dɔn bi ni dɛmɛbaga bɛ transition na bi ni asim ni nin b'a la bi sogɛl ni nin b'a la bi anw de don k'a daminɛ don min na wele bilala an ma k'an ka bɔ ka Ibrahim Boubacar Keita ka fanga kɛlɛ k'a sababu kɛ marako juguya ye depuis o waati fo bi an y'an seko bɛɛ lajɛlen kɛ fo Ibrahim Boubacar Keita ka fanga bin fanga binnen Ba N'Daw ani Moctar Ouane k'olu to fanga la an ye an seko bɛɛ kɛ pour que o bɛ se ka baara kɛ mais bamananw y'o de fɔ n'i ɲi ma se ka tiɲɛ f'i ye i jugu sara jugu ka tiɲɛ f'i ye an bɛ yɔrɔ min na bi n'i ye mali in ta ka jateminɛ bien vrai que asim a ye min fɔ k'a fɔ k'a bɛ dɔ bɔ a sara la k'a don fantanw dɛmɛli dafɛ an y'a ye bi asim ye foraji min sen bi c'est plus de 30 forage mali kɔnɔ halisa foraji sen a bɛ senna mɛ fasoden fanba sigilen don ka min kɔnɔ bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o ye Ibrahim Boubacar Keita ka 7 ans kɔnɔla la fasodenw jeli bɔnna cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn faso nafolo sonyana cogo min na ka kɛ lenburuba bɛɛ lajɛlen b'a dɔn miliyari min tunna Ibrahim Boubacar Keita ka temps waati bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fasoden fanba sigilen don bi ka min kɔnɔ o ye de justice bɛ se ka nin dossier ninnu ta cogo di Ni zon ninnu premier ministre kɔrɔw ministre kɔrɔw ani député kɔrɔw directeur kɔrɔw ninnu ye faso nafolo sonyali min kɛ IBK ka temps waati a dogolen tɛ mɔgɔ si la fasoden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Ibrahim Boubacar Keita ka temps waati ko faso nafolo a kɛra lemuruba ye k'a dun a corruption bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ corruption kɛra kosɛbɛ jusqu'à présent an sigilen don an bɛ ka justice lajɛ nin dossier na mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bi n'i ko Mali basigi ani mali zon ka minɛ jumɛn de ka di aw ye maliyɛnden caman b'a fɔ k'a fɔ mali bi mali zon ka minɛ bi o ye maliyɛnden caman ka laɲini ye bi ka tanbi sécurité kan ka sababu kɛ jumɛn de bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka armée bɛ niveau min na armée binna bi ka se niveau min na kɛlɛkɛminɛn tɛ armée bolo fasoden bɛɛ bɛ ka kule ko an ka armée ko kɛlɛkɛminɛn t'u bolo o waati kelen na n'a fɔra ko ka wari bɔ k'a di ko ka taa taa armement san mali armée ye 1230 milliards o wari dunna hali sini o dossier dalen don fasodenw t'a dɔn bi o dossier bɛ niveau min na ibrahim boubacar keita manifestation min kɛra pour que ibrahim boubacar keita ka fanga bɛ se ka bin ni m5 ye mɔgɔ min fatura c'est plus de 20 personnes selon les responsables du m5 o 20 personnes min fatura fo bi fasoden fanba sigilen don k'a dossier lajɛ a dossier bɛ niveau jumɛn de la Parce que wagati tɛmɛna M5 mɔgɔw yɛrɛ ye campagne de dénigrement daminɛ contre imam Mahmoud Dicko k'a fɔ bi n'i y'a ye M5 mɔgɔ minnu fatura a ko ma se ka nɔbɔ ko ka sabu kɛ ko imam Mahmoud Dicko de ye Bah N'Daw a proposer Bah N'Daw ye k'a ka Moctar Ouane ta ko Moctar Ouane tali de y'a to ko ninnu si ma se ka kɛ bi faso in gouvernement kɔnɔna la n'i y'a ta ka jateminɛ ministre joli de bɛ yen bi min ye M5 mɔgɔ ye a ka ca ni minisiri wɔɔrɔ ye a bɛɛ lajɛlen M5 ye ka primature ta k'a di M5 ma o wagati de ye juge la juge ye le temps est le meilleur juge fanga filɛ nin ye bi an ye kɛlɛ de kɛ k'a fɔ an ni mɔgɔ minnu an dalen don minnu na minnu bɛ se ka faso in ka kɛ fasodenw sago ye k'o ye M5 mɔgɔw de ye o hukumu de kɔnɔna la an ye wele bila fasodenw ma u ye wele bila an ma wagati min na an ye wele bila fasodenw ma fasodenw sɔnna ka d'an na ka wuli ibrahim boubacar keita ka fanga bin ibrahim boubacar keita ka fanga binnen o M5 mɔgɔw dɔw kɛra CNT membre ye bi dɔw kɛra ministre ye bi dɔw kɛra premier ministre ye bi dɔw kɛra chargé de mission ye bi dɔw kɛra directeurw ye bi poste fan bɛɛ lajɛlen fanba ye M5 mɔgɔw ye bi anw sigilen don ka aw lajɛ anw ta ye min ye fasoko don minnu dalen don anw na n' olu abonné don an ka page sanfɛ an b' olu ka dannaya kɔrɔ don ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen bi k'i b'a ɲini i ni page gandhi malien ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i t'a ɲini kun fila la i b'a ɲini k'a fɔ visibilité min bɛ an na dannaya bɛ an ka page la an page a suivilen don page suivilen a kun ye jɔnw ye a kun ye fasodenw de ye fasodenw ka laɲini ye min ye an bɛ bɔ k'o de jira faso ɲamɔgɔw la a bɛ se ka kɛ tuma dɔw la faso ɲamaw t'a dɔn min bɛ faso in kɔnɔ mais ala ka don o don da depuis dugu mana jɛ fo ka taa a bila 1 heure du matin na 2 heures du matin na fasodenw de bɛ anw wele danaya kama k'a yira an na u sigilen don ka nin de kɔnɔ ni jamana ɲamaw y'a mɛn ko fasodenw ka laɲini nin de ye bi aw ka ka se ka baara min kɛ mali tɛ fantan jamana ye mais donko jugu de nalen don ka mali to nin dingɛ kɔnɔ tan corruption wagati kelen min na an ye ibrahim boubacar keita ka fanga bin k'a sabu kɛ marako juguya ye o minisiri kɔrɔw olu de bɛ bi yaala na fasodenw ɲakɔrɔ bi a dun dɔnna bi k'a fɔ olu de ye ibrahim boubacar keita dɛmɛ ka faso nafolo tiɲɛ tiɲɛ cogo la mais hali bi an bɛ discours wɛrɛw de mɛn mais mun kɛra sabu ye ka faso in ci an tɛ k'olu minɛli discours mɛn n bɛ min fɔ jamana ɲamaw ye bi u k'a jateminɛ il est temps an bɛ observation na an bɛ transition an b'a soutenir à 100 pour 100 mais ka hadamaden soutenir ka fanga soutenir a dɔ ye ka se ka fɛn f'a ye a t'a dɔn min bɛ yen ka fɛn f'a ye min bɛ se k'a kisi problème ma sini o ye dɛmɛ dɔ ye dɛmɛ ka dɛmɛba ye ka hadamaden ka tiɲɛ f'a a ɲɛ na min bɛ yen n'a man ɲi a ka se k'a dɔn o de ɲɔgɔn tɛ fasoden fanba ka kumakan min sera ne ma o ye de k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi fasoden fanba bɛ ɲini ka décourager bi transition dɛmɛli la k'a sabu kɛ dossier brûlantw min bɛ yen bi maga tɛ ka kɛ olu la tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ fasodenw ye an bɛ min fɔ mali justice ye fasodenw bɛ ka justice soutenir bi à 100 pour cent mais min nalen don ka an jɔrɔ bi campagne bɛ ka daminɛ politiciens fɛ politiciens minnu ye faso nafolo suɲɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la politiciens minnu ka janfa an'u ka namara y'a to an balima dɔw wulila M5 kɛlɛ senfɛ dɔw ni tora la olu ni bɛ to a la don min na o y'a sɔrɔ ibrahim boubacar keita de tun ye jamana président ye boubou cissé ale de kelen pe tun ye jamana minisiri ye n'ale tun ye premier ministre ye mais bi an bɛ ka min ye bi a tɛ fasoden si lajɛlen nimisi wasa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka nkalon dabila adamaden ni fɛn sera niveau dɔw ma fasoden ɲumanw a ye bɔ aw ka ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ni bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ nin de ye tiɲɛ ye ni min y'i soutenir tiɲɛ kan a fɔra a banna ni min dɛmɛ tiɲɛ kan a fɔra a banna mais anw b'a dɔn anw ni ala cɛ bi anw ka danaya kama an ka mobilisation kama an ka détermination kama mɔgɔ caman sɔnna ka transition soutenir k'a sabu kɛ anw ka kumakan ye o baara kelen an tɛna n'o bila fasoden si ye an bɛ continuer k'o tiɲɛ fɔ transition mɔgɔw ɲɛna bien vrai que Assimi bɛ ka baara kɛ bien vrai que Assimi bɛ ka foragew sɛn mais bi an mago bɛ min na bi ni Assimi ye Mali jɔ bi ka kɛ i n'a fɔ Europe jamanaw ye corruption min kɛra n'a ma n'a ma kɛlɛ ka ban ni Assimi bɔra fanga la don o don an bɛna segin a kɔlɔn kelen kɔnɔ don an bɛ min fɔ asi ye bi ka min fɔ mali sutisi ye bi ka min fɔ sokɛkɛ bi u ka ese faso joli sira n'o ye dɔgɔ bɔ koɛ na koɛ min kɛra i bɛ bɔ kɛ ta ka tan waati u ka jateminɛ u ko donso ta tla joona fasodenw sigilen don kɔ de kɔnɔ mɛ n'u nana ka na to tan élection ka se tuguni campagne ka na daminɛ campagne daminɛnen u ka tila k'a fɔ k'u bɛna wuli mɔgɔ kɔ min ye candidat ye mun de bɛna fɔ ko non ko campagne dénigrement de don u ɲɛ b'a la a bɛ campagne na u b'a fɛ ka wuli a kɔ an tɛna sɔn o ka kɛ nin bɛ ban tuguni dɔw bɛ yen tuguni u ye faso nafolo suɲɛ n'u ma se ka kɛ jamana président ye u bɛ n'u tenter ka don an ka assemblée kɔnɔ tuguni n'u donna assemblée kɔnɔ immunité parlementaire o bɛ tila ka taa ta da u kan tuguni u tɛ se ka juger tuguni jɔnw ta kɛra a la dimi ye o ye fasodenw de ye an minnu sɔnna ka bɔ ka an jeli di ka an ka nafolo di pour que changement a bɛ se ka na n m'a fɔ jamana ɲɛmaaw u tɛ baara la n y'o de fɔ n ko ni dɛmɛbaga bɛ jamana ɲɛmaaw la bi ne don a dɔ ye ne ye bi an ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ mais an ti sɔn an ka hɔrɔnya danaya laadiriya min bɛ an ni an kanubagaw cɛ n'o ye an ka abonnéw ye an tɛ sɔn cogo si la an n'olu ka danaya ka tiɲɛ diɲɛ fɛn foyi kama parce que Ala ka dɛmɛ kɔfɛ an mana fɛn fɛn sɔrɔ bi a bɛ sɔrɔ ni olu ka cɛsiri de ye donc Choguel i bɛ primature la an bɛ k'i observer là où nous sommes an bɛ k'i soutenir à 100% an bɛ k'i observer mais n'a sera waati dɔ la ni baara tɛ ka kɛ fasodenw ka laɲini ye an tɛna na sɔn k'a fɔ an b'an sigilen to ka kow lajɛ kow bɛ ka taa cogo min na fasodenw ka laɲini tɛ ko mɔgɔ dama ka intérêt kama an bɛ sɔn k'an sigi k'aw lajɛ an tɛna o kɛ nin sortie ye avertissement dɔ ye k'a di jamana ɲɛmaaw ma k'a di jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ma danaya min y'a to anw ye IBK kɛlɛ o danaya kelen de bɛ anw bolo mais n'i bɛ ka adamaden dɔ dɛmɛ baara ka ɲɛ a bolo wagati bɛɛ ka bɔ ka critique kɛ wagati bɛɛ ka bɔ ni an ka avertissement nafa t'a la n sigira n mɛnna ka observation kɛ n ye jateminɛw kɛ jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛla la n y'a ye k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen bi a bɛ se ka kɛ faso ɲɛmaaw t'a kalama o dɔ ye jumɛn de ye ko fasoden fanba ka laɲini ye bi justice ka se k'a ka baara kɛ baara jumɛn de ka dossier min dalen don an mago bɛ dossier min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nafolo min donna Ibrahim Boubacar Keita ka temps waati sɔsɔli tɛ fasoden ni fasoden ni ɲɔgɔn cɛ anw teriw anw dɔgɔninw anw kɔrɔkɛw anw ni minnu wulila ka manifestation kɛ a dɔw fatura olu fatura a tun bɛ se ka kɛ anw bɛɛ la kelen-kelenya ye an bɛ ala deli ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na ani silamɛ su bɛɛ n'a fɔra olu ka kɛlɛ kɛra ka na se biya in ma anw ni minnu ye révolution kɛ bi a 80 pourcent minnu tun ye leaderw ye u bɛ katikatiw kɔnɔ bi u bɛ si chambre climatiséew kɔnɔ bi chaque mois wari bɛ d'u ma a dogolen tɛ fasoden si la an ye temps in ta ka se k'a observer k'a fɔ changement bɛ se ka don waati kelen min na isa kawujim a tun bɛ bɔ a tun bɛ dɔ fɔ imam ma isa kawujim kelen tɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen bi k'u bɛ ka sogɛli kɛlɛ bi k'u bɛ ka sogɛli critiquer bi k'a ka gestion ma a bɛ tan a bɛ tan a 60 pourcent wagati min na olu tun bɛ ka dɔ fɔ imam mamu diko ma u bɛ ka imam mamu diko kɛlɛ ni m5 kɛlɛ fanba de tun bɛ ka olu soutenir ka imam mamu diko kɛlɛ a waati la u tun b'olu ka vidéo partager waati min isa kawujim tun bɛ ka imam mamu diko a bɛ ka nkalon da a la k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a dɔgɔya ni m5 kɛlɛ mɔgɔw tun b' isa kawujim ka kumakan u tun b'a partager isa kawujim kelen tɛ o de kama bi ne ɲɛ b'a la bi isa kawujim bɛ ka campagne min kɛ campagne de dénigrement contre sogɛl a bɛ ne yɛlɛ kojugu parce que ne b'a dɔn bamanan b'o de fɔ ni duntulu banna don dɔ gɛrɛ bɛ kɛ muntulu la don min na a tun u tun bɛ ka imam mamu diko ka nkalon da a la an y'a jira aw la tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na aw m'a ye aw y'u soutenir parce que ko fanga tun tɛ aw bolo bi a ye fanga sɔrɔ dɛ kawujim bɛ ka min kɛ bi a bɛ dynamique min kɔnɔ ne bolo hɔrɔnya yɛrɛ tɛ sɔn a ma o ye ne ka principe ye kawujim ye kɛlɛ kɛ m5 kɔnɔ kawujim bɛ dynamique min kɔnɔ bi hɔrɔnya tɛ sɔn a ma sogɛli bɛ kɛ premier ministre don min na ale de ye sogɛli tigɛ minɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ka don cicb kɔnɔ a bɛ k'a tanu o ma 3 mois bɔ fɔlɔ o kawujim kelen de wililen don bi k'a bɛ sogɛli kɛlɛ kawujim sogɛli mana kɛ cogo cogo sogɛli ka fisa ni kawujim ye siɲɛ ba kelen bɛɛ sɔn o ma kawujim ye fɛn fɛn fɔ an ɲɛna ibk ka temps waati an bɛ ka ibk kɛlɛ waati min na ko faso kɔnɔ man tɛ ka se ka kɛ kawujim bɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bi n'a opportunité sɔrɔ a bɛ fɛn kɛ ibk yɛrɛ ma min kɛ donc o la ne y'a jira fasoden bɛɛ la mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ ka asim soutenir t'es obligé ka sogɛl soutenir mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka sogɛl soutenir t'es obligé ka asim soutenir mais n b'i soutenir o t'a jira k'a fɔ n b'i ye nkalon kɔnɔ n t'a fɔ o tɛ c'est pour ça n y'a fɔ n ko Sogɛl ka publication min ye ka Sogɛl dɛmɛ ka se niveau dɔ la n bɛ temps dɔ ta la ka observer n'u sera ka falen an bɛ jɛ an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ma se ka falen fana an ka ka se ka min kɛ don nataw la an b'o kɛ mais an tɛna n'an ka hɔrɔnya an danbe an tɛna n'a bila foyi kama diɲɛ kɔnɔ parce que ka sababu kɛ aw y'a jira k'a fɔ fanga tɛ aw bolo minisiriw bɛ yen mun bɔra M5 la bi a dɔw bɛ terrain kan i sɔnna i ma sɔn i b'a dɔn olu bɛ baara la faso ɲɛ Imam Umar Jara filɛ nin bi i kɛra Imam Umar Jara fɛ i ma kɛ Imam Umar Jara fɛ i b'a dɔn Imam Umar Jara a bɛ terrain kan bi a bɛ baara la fasoden bɛɛ lajɛlen nkalon ye haramu ye ale tun ye M5 membre dɔ ye n m'a fɔ ko minisiri wɛrɛ tɛ ka baara kɛ n kan bɛ M5 mɔgɔw de ma pour le moment ni M5 mɔgɔw de b'a la minnu tun bɛ M5 kɔnɔ an ɲɛ b'a minisiri bɛɛ la nomination mun bɛ ka kɛ an b'a bɛɛ lajɛlen kalama mais aw t'a dɔn mɔgɔ b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ n'i y'a ye lutte a réussira anw de don aw bɛ anw minnu wele ko média aw bɛ anw minnu wele activisiw journalisiw olu de ye baara kɛ fɔ IBK ka fanga bin mais an ɲɛ bɛ baara taabolo la ni ala sɔnna ni changement ma don a la n'an bɛ mɔgɔ kɛlɛ an b'a kɛlɛ an b'a daminɛ M5 minisiriw la fɔlɔ fasodenw bɔra aw ka danaya de kama ka tugu aw nɔfɛ ko ka jamana in ko ka jɔ ka bila sira kelen kan ni jamana n'a ma bila o sira in kan walahi walahi an bɛ aw kɛlɛ kɛlɛcogo la min ka jugu ni IBK ta ye ni ala cɛ a bɛ se ka kɛ dɔ bolo kɛlɛ kun tun ye intérêt ko kɛlɛ de ye mais an bɛ bɔ don min na an ni ala cɛ an tun t'o dɔn parce que an sɔnna ka jɔ balle ɲɛ an sɔnna an teri dɔw fatura balle sababu la an sɔnna an balima dɔw kɛra lonjuratɔ bi dɔw bolo tigɛra dɔw sen tigɛra parce que olu tun t'a dɔn kɛlɛ bɛ kɛ don min na ko kɛlɛ bɛna kɛ intérêt ko kɛlɛ de k'a bɛna kɛ place ko kɛlɛ de n'i ye place sɔrɔ k'a banna walahi an tun t'o dɔn ni a y'o yira an na don o don fana bilahi anw mun ye mɔgɔw la mobiliser pour que ka IBK ka fanga kɛlɛ aw M5 ministres walahi an b'aw kɛlɛ an bɛ aw kɛlɛ transition min filɛ nin ye bi ni transition prolongée la bi ka taa hali 2025 la a ka di ne ye parce que n y'a ye jamana ye min kɛ politicien bolo plus de 30 ans jamana bɛ nin politicien kelen ninnu bolo u ma se ka foyi dilan faso ɲɛ o de kama n y'a fɔ ni transition ma se ka fɛn fɛn kɛ Mali ko in na faso den bɛɛ lajɛlen ka sigi n'a ye k'a fɔ o ye maliko de bannen ye changement tɛ na mali kɔnɔ fo ka diɲɛ kɛ min ye a y'a fɔ mun na parce que transition dira minnu ma fɔlɔfɔlɔ a fanba ye militaires ye a filanan denmisɛnninw de don a sabanan an y'a ye faso kanu b'u la changement b'u kɔnɔ ni politiciens nana don u sen na baara ma se ka kɛ nin transition kɔnɔ an ka zonw ma se ka minɛ minnu kɛra sababu ye ka an balimaw joli bɔn olu ma se ka minɛ walahi a y'a bila aw kunna o ye mali ko bannen de ye c'est pour cela an b'a ɲini bi an b'a ɲini sini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin initiative dɔ de ta ko pour que dɔ bɛ se ka fara transition délai kan cogo min na an b'i suteni bi an b'i suteni sini hali sini transition ne b'a dɛmɛ jusqu'à présent n bɛ transition dɛmɛ à 100 pourcent mais ka condition de kɛ fasodenw ka laɲini ye min ye u k'o sira ta Asimi ka baara a ma dogo fasoden si la, bɛɛ y'a ye bi ko ni Asimi bɔra faso in kanu b'a la, a fɔlɔ fɔlɔ a nalen a ko k'a ye miliyari fila ni kɔ bɔ a ka sara la, o bɛ ka don fantanw na, o bɛ ka ji sen ka foraji sen ka di mɔgɔw ma fan bɛɛ, maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi foraji min bɛ ka sen Asimi bolo bi c'est trop nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka président ye président min y'a cɛsiri ka nin baara sugu ninnu kɛ, nkalon ye haramu ye, Asimi a bɛ ka baara kɛ mais bolokɔniden kelen tɛ se ka bɛrɛ ta donc o hukumu kɔnɔna la an k'a fɔ minisiri tɔw ye k'a fɔ Sogɛli ye an bɛ aw suteni nka a bɛ sira min kan a ye sira in a y'a bila teliya la an b'a fɛ k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keïta ka tan waati faso nafolo min tununna a wari ko a bɛ cogo di M5 ka kɛlɛ kɔnɔna la an balima minnu fatura mɔgɔ mugan ni kɔ a dosiye a bɛ cogo di parce que nin minisiri fɛn o fɛn bɛ yen ninnu bɛ bɔ minisiriya la don don mɔgɔ si t'o dɔn kɔntra t'u ni kɔntra foyi tɛ yen min bɛ se k'a jira k'a fɔ contrat à durée déterminée de bɛ yen o tɛ yen aw bɛ baara min na hali sini aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ minisiriya la dɔnku sani a ka bɔ minisiriya la aw k'a fɔ k'a fɔ a aw nana an tun b'a fɛ ka nin kɛ an bɔra a la dès maintenant a y'a daminɛ dɛ parce que a bɛ se ka kɛ trois mois après soit deux mois après remaniement bɛ se ka kɛ aw M5 mɔgɔw bɛ yen ala ta kɔfɛ an jigi bɛ aw min kan bi k'a fɔ an balimaw ninnu ka ko a bɛ se ka ɲɛdɔn aw bɛ to yen aw tɛ to yen mɔgɔ si t'o dɔn donc n'a bɛ waati min na a ye baara dɔ kɛ fasodenw ka se k'a dɔn ko faso in a kanu bɛ aw la mais n'a ma se k'o kɛ mali politiki ko la nin y'a ka ko de ban mali politiki ko la pewu aw nana waati de bɛ ka taa transition tɔ six mois mais an b'a dɔn o six mois in dɔ bɛna fara kan parce que fasoden fanba o bɛ k'a ɲini bi ko dɔ ka fara transition kan an fa an'an ka seko n'o ye asrafo surafa ye a ko ale ka yeta ye min ye bi militɛriw bɛ ka baara kɛ dɔ ka fara transition kan bɛɛ sɔnn'o ma politisiɲɛw minnu b'a fɛ ka contre campagne daminɛ sirifukɛ ka mɔgɔw marselen kɔfɛ u nana ka mitin kɛ u nana ka conférencew kɛ sirifukɛ nana ka hakilina di politisiɲɛw minnu bɛ yen bi n'u b'a fɛ ka fara ɲɔgɔn kan aw de taara ɲɔrɔ aw taara sirifukɛ fɛ ko fasojɔla don hakili ɲuman b'a la faso kanu b'a la a ka yeta ye faso ka basigi ye sirifukɛ ko ale kanubaga bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ dalen don ale la ko bɛɛ lajɛlen ka transition soutenir pour que jamana in bɛ se ka basigi an k'a ɲini dɔ ka fara transition kan mais an ɲɛ b'a la o mɔgɔ kelenw u n'u ka journalistes u b'a fɛ ka contre marche daminɛ u bɛ ka sirifukɛ ye u b'a fɛ ka a ka kumakan u b'a fɛ k'a kɛlɛ mais u b'a fɛ k'a kɛlɛ ni kɛlɛcogo jumɛn de ye a fɔra ko sirifukɛ ko dɔ ka fara transition kan n'u bɛ bɔ u b'a fɔ ko fɛn tɛ fara transition kan ko sogɛli b'a fɛ dɔ ka fara transition kan u b'a kɛ i n'a fɔ sogɛli de don olu b'u ka kɛlɛ kɛ ni sogɛli de tɔgɔ ye ka transition dɔ farali transition kan u bɛ k'o kɛlɛ mais u b'a fɔ ko sogɛli sogɛli m'a fɔ aw ye ko fɛn ka fara transition kan dɛ an y'o de fɔ an bɛ tiɲɛ kɛnɛ de kan min ye tiɲɛ o de bɛ fɔ min tɛ tiɲɛ o de bɛ fɔ aw ɲɛna k'o tɛ tiɲɛ juguya kana mɔgɔ si bila adamaden ka kɛwale a bɛ ka kɛwale min kɛ n'o man ɲi i bɛ se k'o de juguya i bɛ se k'o de kɛlɛ mais kana adamaden yɛrɛbakun kɛlɛ mais anw y'a ye bi Kaou Djim n'a ɲɔgɔnna minnu bɛ ka bɔ bi k'u bɛ sogɛli kɛlɛ sogɛli nana a ma mɛn an bɛ se k'a fɔ a ye a ka baara kɛ baara min ni min kan ka kɛ mais k'a fɔ ko tiɲɛni dɔ bɛ yen bi k'aw bɛ se k'a fɔ ko olu ye sogɛli ye o ye nkalonkuma ye dɛ aw y'o bila o ye nkalonkuma ye ne ye dossier min fɔ ni sogɛli ma maga o dossier la dans un mois an kan ka se ka min kɛ anw b'a dɔn les victimes du M5 Ibrahim Boubacar Keïta ka temps waati miliyari min dunna Boubou Cissé a ye marché minnu ta k'a di a dɔgɔnin ma a cousin ma ne y'o Léo Tali a dossier a bɛɛ lajɛlen bɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ yen mais bi aw ɲɛ b'a la olu mɔgɔ kelenw de bɛ k'a fɔ ko ka élection kɛ mɔgɔ t'u la mɔgɔ bɛ se ka taa campagne kɛ banjagara mɔgɔ t'u la mɔgɔ bɛ se ka taa kɛ kɔrɔ mɔgɔ tɛ min bɛ se ka taa campagne kɛ bankasi olu b'a fɔ cogo di ko ka élection kɛ hali n'u bɛ taa région na u bɛ hélico de ta ka taa région ninnu na mais faso a bɛ se ka jɔ tan cogo di aw b'a dɔn insécurité bɛ yen aw b'a dɔn siraw bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don bi campagne n'a fɔra bi campagne kɛ ka taa segu ma ka taa campagne tɛ se ka taa o si la mali dan tɛ bamakɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an balima minnu bɛ santiri la mopti mara ka taa taa bila fo segu la fo nɔri la u bɛ degun min kɔnɔna la a dogolen tɛ fasoden si la i b'a fɔ bi ko ka election kɛ k'i to bamakɔ mɛ i tɛ se ka taa bankas koro baɲangara k'i bɛ taa taa election ko kuma fɔ an fa n'an baw minnu bɛ nin yɔrɔ ninnu na degun min b'u kan ala de b'a dɔn minnu tun ka baara ye baganmara ye minnu ka baara tun ye commerce ye minnu ka baara tun ye sɛnɛ ye a si tɛ se ka kɛ bi k'a sabu kɛ insécurité ye donc o la an bɛ min fɔ fasoden bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i yɛrɛ ye asoro surafa n'o ye buye ayidara ye an ka seko a ka hakilina mɔgɔ mɔgɔ b'i yɛrɛ ye o kɔnɔ ko an ka transition an k'a soutenir suteni dɔ ye baara min mana kɛ n'a ɲana an k'a fɔ ni baara min kɛra n'a ma ɲa an ka bɔ k'a fɔ k'a ɲini dɔ ka fara election wagati min fɔra election na an ka dɔ fara a kan a bɛ se ka kɛ san kelen bɛ fara a kan san fila bɛ fara a kan mɛ an kɔni kɛ b'a dɔn nin wagati kelen min kɔni kɛ fɔra n'o ye 2022 ye election tɛ se ka k'o kɔnɔ an t'o dogo fasoden si la mɛ an bɛ min fɔ sogɛli n'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fasodenw sigilen don an bɛ ka aw lajɛ an b'a fɛ k'a dɔn faso baara a bɛ niveau min na sisan an kɔni kɛ ɲɛ b'a la M5 victimes ka ko a kuma fɔra wagati dɔ la a dossier a dara an tɛ dɔwɛrɛ dɔn a la bilen tuguni min ye mille deux cent trente miliyari ye a dossier ko kuma an tɛ ka fɛn mɛn a la IBK ka temps waati faso nafolo min sonyana a tɛ ban wari min bɔra ko ka hélico san a wari ko kɛra cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a wari dunna de bubu sise ale tun ye IBK ka premier ministre ye jamana fanga in bɛ bin don min na ale tun bɛ yen mɛ bubu sise kelen bi a bɛ ka campagne kɛ a fɛrɛ ma a bɛ k'a ka mɔgɔw bila bi ka campagne kɛ a fɛrɛ ma foyi tɛ ka f'a ye donc il est temps fasoden bɛɛ lajɛlen ka kan ka se k'i jɔ bi hɔrɔnya yɛrɛ yɛrɛ la ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ k'a fɔ ko an mago bɛ nin dossier ninnu na nin dossier ninnu an mago bɛ ninnu na corruption min kɛra faso in kɔnɔ an mago b'a dossierw la a diyara mɔgɔ ye a ma diya mɔgɔ ye n'a dossier ma ta dans un mois an bɛ wulikajɔw sabati an bɛ meeting boloda an bɛ marche boloda anw dun min ye nin manifestation kɛ a dɔw fatura an yɛrɛ ɲɛna dɔw tɛgɛ tigɛra ka bɔ a la anw yɛrɛ ɲɛna an tɛna sɔn k'a fɔ an bɛna sigi ka an ɲɛ ci ka an tulo ci o dossier kelen kan tuguni a tɛna na kɛ n bɛ wele bila M5 jeunes bɛɛ lajɛlen ma ni kɛlɛ bɛ an bolo bi kunun anw de ni ninnu ye manifestation kɛ ɲɔgɔn fɛ u fatura Bandaw ka tan waati ani Muktar Wani ka tan waati anw de nin kɛlɛ kɛ don o don an tun b'a fɔ k'olu ka dossier olu ka dossier k'a ye bi sogɛli nana bi M5 mɔgɔ caman donna gouvernement kɔnɔ ni min b'a fɛ a ka ɲɛnabɔ i ni ala cɛ k'i b'a fɛ k'a ka ɲɛnabɔ o de sisan ye an ni sogɛli ninnu de kɛlɛ kɛlɛ donc an ka tiɲɛ fɔ ninnu ɲɛna o ka dossier in ta ne kɔni ne bɛ min fɔ sogɛli ye parce que mɔgɔ caman bɛ min fɔ sogɛli sogɛli sogɛli tɔgɔ k'a ka fa la sogɛli de premier ministre ye o kelen filanan sogɛli ye layidu ta an ɲɛ k'a fɔ ni fanga dira olu ma jamana in a bɛ se ka falen sabanan sogɛli ninnu ka danaya kama an sɔnna ka bɔ dɔw joli ka bɔn naaninan sogɛli bɛ niveau min na bi fasoden fanba bɛnna kan ko sogɛli k'a ka dɛmɛ k'a ni dɛmɛ ka kan k'a sababu kɛ mun ye ko sogɛli ko danaya dɔ b'a kan ni fasoden fanba sɔnna k'i ni dɛmɛ ka kan a ka kan fasoden ɲumanw olu fana ka se ka u ka critique kɛ k'a yirila k'a fɔ nin baara taabolo de man ɲi o dɛmɛ dɔ de n sigikun fanba o ye ka se k'o yira nin ye dɛmɛ de ye i ye sogɛli kanubaga ye ni nin ma di i ye i tɛ fasoden ɲuman ye i ye M5 kanubaga ye ni nin kuma in ma di i ye i tɛ fasoden ɲuman ye parce que a tɛna se ka kɛ kunun Bandaw ni Muktar Wani bɛ yen fanga victime ka dossier ka ta sogɛli nalen ka an yɛrɛ laɲinɛ dossier kɔ o tɛ fasoden ɲuman ye n'an bɛ balo an bɛ balo tiɲɛ de kan n'an bɛ jɛ an bɛ jɛ tiɲɛ kan mais an tɛna an sigi ka nkalon fɔ aw ye an bɛ se ka min fɔ aw ye kuma laban na o ye an ka transition an ka soutenir à 100 pourcent délai min fɔra 18 mois a ka dɔgɔ an k'a ɲini dɔ ka far'a kan Assimi bɛ ka action min kɛ a dogolen tɛ fasoden si la a bɛ ka an balima caman dɛmɛ bi min bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la foraji bɛ ka sen Mali ko dan tɛ foraji dɔrɔn ye n'i y'a ye n bɛ foraji ko fɔ o ye de wari bɛ bɔ Assimi yɛrɛ de kun mais faso jɔli ni santé baara min bɛ ka kɛ armée yɛrɛ kɔnɔna la aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a fɔra k'a fɔ ko an ka ɲɛmaaw k'u ye avion dɔ ɲini ko avion balannen don bi a sanna État Espagne de bolo k'a balannen don bi k'a sabu kɛ fasoden jugu dɔ ka laɲini ye ne bolo o fasoden jugu ninnu olu k'a ka se ka dɔn justice ka se k'a ka baara kɛ Assimi ninnu bɛ ka baara min kɛ militaires bɛ ka baara min kɛ an b'a dɔn sogɛli fana nana an m'a fɔ a tɛ ka baara kɛ mais baara dɔ bɛ yen fasodenw mago bɛ min na teliya la ne ka nin bɔli ni avertissement ye fasoden bɛɛ k'a dɔn ko bi Gandhi malien bɔra a ye nin hakilina di fasodenw mago tun bɛ nin na ni baara kɛra n'a ye sa lafiya ni baara ma kɛ n'a ye fana an b'a dɔn an ka se ka min kɛ faso in na pour que faso a bɛ basigi pour que changement bɛ se ka na faso kɔnɔ faso bɛ se ka kɛ fasodenw ta ye an b'o dɔn déjà donc o hukumu kɔnɔna la fanga dɛmɛ a dɔ ye ka se ka tiɲɛ f'u ɲɛna k'i sigi waati bɛɛ min ka ɲi min man ɲi a bɛɛ ka ɲi o tɛ fanga dɛmɛli ye dɛ Ibrahim Boubacar Keita ka fanga binna tan dɛ Boua an b'i kɔ Boua an b'i kɔ IBK kelen pe mɔgɔ tɛ yen anw ta ye de n'an y'a ye an b'an sigi ka mɛn observation na ka analyse kɛ k'a dɔn an ka se ka min fɔ fasodenw ye o de ye bi ka fɔ baara bɛ ka taa cogo min na militaires bɛ ka baara min kɛ an ɲa b'a la Assimi bɛ ka baara min kɛ an ɲa b'a la a ka ɲi mais ko an dalen tun don minnu na M5 kɔnɔ ni jamana yɛrɛ ɲɛmaa dilen don olu ma bi primature dilen don olu ma bi poste ministériel caman dilen don olu ma bi ko an mago bɛ nin dossiers na ni nin dossier ninnu kɔni kɛ ma taa an b'a fɔ foyi ma kɛ a mana kɛ cogo cogo armement sanni kɔrɔnfɛla libéreli o bɛɛ bɛ se ka temps ta mais justice kɔni ka se ka baara kɛ ka nin dossier ta karisa ni karisa kɔni kɛ o nɔ b'a la a minɛna faso milliard dunna a kɔni kɛ milliard kɔni kɛ bɛɛ kɔni kɛ b'a dɔn fiɲɛ m'a ta ka taa ni wari ninnu ye 1230 milliards wari min tununna bɛɛ lajɛlen b'a dɔn covid wari wari min bɔra covid wagati la maliyɛnw ye cotisation min kɛ dɛmɛ min kɛra covid wari c'est des milliards a wari taara min fiɲɛ m'a ta ka taa n'a ye koyi fasoden dɔw de y'a dun mais o wari k'a ka se ka ɲɛɲini k'o dɔn k'a fɔ a wari taara yɔrɔ min na an bɛ se k'o de kɛlɛ kɛ sisan kɛlɛ min bɛ yen an b'o de kɛlɛ kɛ sisan an b'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an b'o de kɛlɛ kɛ transition taabolo ka ɲi baara taabolo ka ɲi mais min bɛ transition jɛ n bɔra k'o de fɔ ne ni ɲɔgɔnna caman mali kɔnɔ olu mago bɛ nin dossier ninnu fana la donc an bɔra bi ka se ka nin kuma in de fɔ aw ye aw k'a lase jamana ɲɛmaaw ma aw ka video in aw ka partager fan bɛɛ a ka se ka dɔn ko mɔgɔ min bɛ ka transition dɛmɛ à 100% ko nin y'ale ka contribution dɔ ye fasodenw yɛrɛ b'a juger n bɛ ka min fɔ ni tiɲɛ don ni nkalon don fasodenw de b'o dɔn mais anw ka dɛmɛli tɛna na kɛ IBK ka dɛmɛbagaw n m'a fɔ a bɛɛ mais mɔgɔ minnu tun bɛ ka IBK dɛmɛ a fanba tun bɛ ka min kɛ IBK mana fɛn fɛn kɛ a ka ɲi jamanadenw mako tun bɛ min na o tun tɛ fɔ i bɛ ka i bɛ ka tun tɛ bɔ olu kalama an ta tɛna kɛ taa ni ala sɔnna sokɛli an bɛ sut ni a san kurusan an bɛ ka guɛinma sut ni a san kurusan an bɛ a sut ni a san kurusan faso bɛ yɔrɔ min bi faso baarakɛlaw an b'a bɛɛ lajɛlen sut ni a san kurusan ni aw bɛ ka baara kɛ fasodenw ye Nin ye avertissement de ye, avertissement tɛna na kɛ ko an bɛ faso dɛmɛli, faso ɲɛmaaw dɛmɛli k'an b'a jɔ, an tɛna n'a jɔ mais a tɛ an bali ka tiɲɛ fɔ aw ye, an b'a fɔ aw ye nin de tun b'an bolo bi, Ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma, wa salam.
o tuma an ka se an yɛrɛ la an tun bɛ farajɛw ka mara kɔnɔ i balo kun ye mun ye i na kun ye mun ye école karamɔgɔ o ye mɔgɔ min ye a kan ka bonya jamana kɔnɔ dalen bɛ ko kelen min na o ye ala ye kelen ye siga t'a la n dalen b'o la ala ye maa min ci ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma n'o ye ala kira ye sallallahu alayhi wa sallam. fɛn o fɛn diɲɛ na n'a gɛlɛyara ni sigi ka kuma sɛbɛ sɛbɛ nana an dalen b'a la k'o bi nɔgɔya. an ka bɛn bɛn de ye duniya dibaraso ye. solution fila t'a la dɛ soit an bɛ jɛ an bɛ sɔn ɲɔgɔn an bɛ to ɲɔgɔn kɔ jamana bɛ taa ɲɛ soit an bɛ kɛlɛ kɛ an bɛ fɔrɔfɔ ɲɔgɔn kɔ jamana ko a bɛ ɲagami ala k'an kisi k'an tanga o ma. an tɛ se ka sigi.